takulandirani pano pa malawi live today lero takubwereseraninso bon kalindo bon kalindo ukuti chani lero kukulankhulirani m'malo mwa inu amene simungathe kulankhula koma mmafuna mukulankhula mumanena inuyo koma mawu anu sangamveke ndiye m- mpulumusi wanu ndi ineyo amene sindimaopa olo kumangidwa ndimangoyima pa chilungamo kodi muli bwanji inu a mcp media timu yanu komanso aku mbc amene mmapanga matama mukamapanga mapulogalamu anu onyoza zipani zosusa Kodi funso nkumalifunsa mamawa uno nkumanena kuti mmati paja apm wakalamba, ena nkumanena kuti apm wafa. Kodi apm watuluka uja mwayiona bwanji gemu? Eh? mwayiona bwanji gemu? Kodi mmene zilili muja apitirize kupanganso misonkhano kapena akalowe ku page house nthawi zina umayenera munthu uzipanga zako osamanena za ena ndi apatu mwaziona inu palibe amene akunyamula anthu m'malole mm-mm. anthu angozuka okha amene kumathamangira kuti akamuone apm nanga aja ati atimvese pologalamu akuluakulu opanda ntchito oti munasuluka kale mwayiona gemu nanga a media timu ya mcp mwayiona gemu zanutu pangolini watuluka sakunyamula anthu sakuitana anthu koma anthu angobwera okha kuteroko i- mikozo ikungoku- i- mukungokoza nokha kumeneko lero ndiwalankhulira amalawi nkhani zikuluzikulu tilowa m'makhoti akuno ku malawi komanso tilowanso m'makampani osiyanasiyana amene amapanga za penshoni koma ndisanafike kumeneko ndikufuna ndinene nkhani yomvetsa chisoni kwambiri imene inu mayi Merlyn Yolamu mukuyenera mutengepo gawo makamaka zimene zachitika ku Blantyre nseu wopita ku Makhetha ochokera ku Ndirande bypass ya Makhetha kumene kunayikidwa road block ya apolisi chifukwa cha mchitidwe umene wa umbanda mchitidwe wop- wophana, mchitidwe wochitidwa chipongwe anthu a njinga za moto. Apolisi adaika kumenekoko ndondomeko ya roadblock kuti anthu a njinga za moto asamayende madzulo. Koma chomvetsa chisoni nchonena kuti zana apolisi amene anali pa roadblock imeneyi anaona amayi ena anatengedwa pa njinga ya moto ndi munthu wina anthu atatu kupita kwawo kuchoka ku Ndirande kumalowa ku Makhetha. Zomvetsa chisoni chonena kuti apolisi amenewawa anasegula mfuti yawo ndikuwawombera anthu amenewa. Tikunena pano anthu amenewawa ali ku Queens. Ndizomvetsa chisoni kwambiri kuti mayi wapwetekedwa Mzibambo wapwetekedwa, oyendesa njingaso nayeso wapwetekedwa, nkhani yonena kuti apolisiwo ati ata atawauza kuti anthuwo ayime sanayime, zosatira zake anawawombera anthuwo ngati ndi okuba. Ndizomvesa chisoni kuti apolisi athu kha mmakhala mutamwa ntonjani, kha mmakhala mutadya chamba, koma pena pake muzichita act in a professional manner, and nkutheka kuti nkhani imene mayi Merlyne Yolamu simukuyiziwa, muiziwe kunena kuti anyamata anu aombera nzimai aombera nzibambo azibambo awiri pa njinga ya moto ati tchimo lawo ndikusaima pa roadblock sindikukhulupilira kuti uh, ndondomeko imene anapanga apolisi ndi yabwino yoombera anthu anthu osalakwa mu ziko limene mulibemo ngakhale nkhondo tchimo chifukwa sanayime uh, pa road block apolisi athu ndi openga apolisi athu kha chimakuchitikirani ndi chani pena pake mukamapanga zinthu muzipanga zinthu in a professional manner and uh, izizizi munayenera kumaphunzira chifukwa anzanu ena mbuyomu achitikapo achitapo khalidwe ngati limeneli losakhala labwino zosatira zake ali mu ndende tikunena pano Tazigwirani ntchito yanuyo motsatira malamulo. Mfuti si chinthu chokuti muzikangochigwiritsa ntchito mwachisawawa ndikumaphera anthu ayi. Malamulo a dziko lino sakukamba zimenezo. Nkhani imene ndikubwera nayo yachiwiri leroli ndi nkhani ya a. anthu onse amene ali pa pension amene anayenera kuti alandire ndalama zawo kuzera ku makampani kapena eh, tinene kuti makampani amene amapanga za pension ngati a Old Mutual ndi anzawo anthu amenewawa makampani amenewa akuzunza makalayanti kwambiri ena tikunena pano akulephera kuchita access pension yawo kumangowauza kuti bwerani mawa Bwerani mawa, bwerani mawa. Ena tikunena pano ali ndi matenda ngati a shuga, ma BP, ena anakalamba, miyendo yawo akulephera kuyenda. Koma yet inu anthu amene makampani amene mumasunga ndalama zawo, ndalama zawozo pakana lero simukuwapasa and especially anthu amene amagwira ntchito ku Admarc. Anthu aku Admarc akuzunzika koopsa pakana lero. Palibe chimene chikuchitika. kuwathu kuti anthu amenewa athandizike and sindikudziwa kunena kuti kodi boma lathu limaganiza motani, atsogoleri inuyo andale mmaganiza motani, simmakhala ndi mtima omva chisoni mukaawona anthu amene anayenera kuti azilandira pension yawo pakana lero sakulandira pension kodi chimakuchitikirani ndi chani? Apapa ndi pamene muti muyambeno kujijirika kuti mwina muziya, muwathandize anthu ena ndi ena amene ali ni ndalama zawo kuti muwapase ngati mmene mwapangira kwa Mkanda kuja ku farm kwa a Chakwera. Leroli lero titalengeza kuti anthu akumeneko akudandaula, lero ndi pamene anthu aja ati apasidwe ndalama zawo. Ndipo ndikuchita monitor kwambiri ndikuchita monitor tione kuti kodi anthu a kwa Mkanda ku Mchinji ndalama zawo alandira? mutawagwetsera mitengo, mutawagwetsera nyumba, mutawawonongera minda yawo ndi cholinga kuti ati mungoikamo mapolo opita ku farm ya Chakwera imene anapitako nthawi ija kumakayendera ndi minister of Agriculture kumakanena kuti ulimi ndi ofunikira yet amapita ku munda kwache. Ndi munthu womvetsa chisoni iwe kwambiri. Mtsogoleri amene ndi wosamva mtsogoleri amene maganizo ache amangoona ndalama basi samaonanso china chilichonse choncho anthu amene ali a, a anagwira ntchito m'boma m'makampani osiyanasiyana sakulandira ndalama zawo and this is a wake up call to reserve bank of malawi a reserve bank of malawi munayenera kuti you should wake up muonesese kunena kuti makampani onse amene akulephera kuti aziyapasa anthu ndalama zawo Amenewawa munayenera muwaseke. Munayenera muwapase warning. Musawapase mpata okuti azichitanso operate muno m'Malawi chifukwa akuononga mbiri ya dziko lino. Nkhani ina imene ndikufuna kulankhula lero ndikufuna ndilankhule za ku ma court a kuno ku Malawi. Ndifuna ndilankhule ndi inu a Mzikamanda, wamkulu wa ma court kuno ku Malawi. kunena kuti anthutu ku malawi kuno akuzunzika milandu yawo ena milandu yawo ikutha 20 years ena 30 years koma osachita resolve anthu akuzunzika kwambiri ma especially amene mwina akufunafuna ndalama zawo kuti mwina apasidwe ndalama zawo kuzera ku zigamulo za ku khoti zimenezi sizikuyenda milandu kumayidabwa kunena kuti kodi milandu ya anthu osaukayi Idzatha liti? Monse mmene anayamba kuyenda ku- anayamba kumayenda kumayenda kumaononga ndalama pakana lero kumangomva kuti adijani adijani adijani adijani pakana 4 years 5 years 6 years ena pakana anafika saizi yomwalira milandu yawo idakalibe ku khoti pakana lero sidachitidwe resolved Choncho ndimafuna ndikupempheni inu a Mzikamanda wamkulu wa makhoti, amene ndinu munthu wabwino kwambiri amene mumagwira ntchito yanu mwa kadaulo, mukanawalangiza anyamata anu, pali milandu ya anthu osauka imene siikuchitidwa attended, ndiye kuti mwina munthu kuti mulandu wako ukhaledi kuti ukugamulidwa ndiye kuti kena kache kachitike ka chinyengo kena kache kachitike. Izizi zikupangisa kuti judicial system kuno ku Malawi ikhale very very unfair kwa anthu amene ali under privileged ndimafuna ndikupempheni inu akumakhoti kunena kuti thamangisani milandu milandu ina ikutenga zaka zaka zaka zaka anthu kumangoyendera ena kumangokhumudwa especially pakakhala kuti munthu uyo ndi wosauka, mwina akulimbana ndi munthu wolemera. Anthu olemera ndi amene ama, amalandira chigamulo chawo msangamsanga, amene amalandira treatment yabwino m'makhoti, koma anthu osauka ayi. Zili ngati chimodzimodzinso awawa a Anti-Corruption Bureau. Ndi bungwe lomvetsa chisoni kwambiri. Anti-Corruption Bureau ati akupanga strategy ina, inayo ati, ati inachita expire. What is the reason why we have Anti-Corruption Bureau in Malawi? Sindimamvesa ayi a anti corruption bureau kuti ntchito yanu mmapanga mukamanena kuti inayo yachita expire strategy inayo inayo mwagwirira ntchito patipo popeza palibe chimene mmapanga milandu imene imakhala ku police kapena ku court imene imayenda msanga ndi anthu okuti aba mbuzi koma kwa aliyense amene wa wagwidwa ndi mulandu wa corruption pakali pano mba simunati mpite ku khoti mungomva kuti "Ah, azabweranso azabweranso chaka cha mawa especially apa tikupita ku zisankhoku milandu yonse ya corruption palibe imene ikuyenda mwayiyimisayimisa anthu amene akumangidwa kumenekoko ndi amene anaba nkhuku anaba mbuzi kapena anamenyana ndi zimenetu zikuchitikatu mmakhotimu milandu imene imayenda bwino ndi imeneyo koma yonse imene yokhuzana ndi zokubayiba uh, zonse zo- zokhuza za kumakhoti anthu osauka palibe chimene chikuchitika and ineyo ndimadabwa kunena kuti kuli katangale kwambiri makamakanso ku ofesi imeneyi ya dpp kuli katangale milandu yokuti m- aboma amuchite defend munthu amakamuchita munthu amene walakwiridwa amakakhala kumbuyo kwa anthu mu- kwa munthu amene wolakwayo mwachisanzo mayi wina mwana wake anaphedwa msewu wa zomba ndipo munthu amene wokuphayo apagali anampha ndi galimoto munthu ameneyo wapanga ngozi zosiyanasiyana kuitengera nkhani ija kupita ku khoti akupezeka kuti a dpp director of public prosecution akukhala kumbuyo kwa munthu uja wokupha uja eti anthu amene analuza abale awo akuvutika kwambiri kuti apeze chilungamo chikukanika So kuno ku Malawi ndi dziko lomvetsa chisoni kwambiri limene limakomera anthu olemera anthu osauka s- chawo palibe anthu osauka ngati amapeza chilungamo ndi nthawi ya kampeni ngati inoyo azilandira ma 500 azilamba- azilandira ma 1000 kodi tuziliko tukunja kukuli kunamizidwa koopsa kunamizidwa Achakwera akunama koopsa nduna zawo zikunama koopsa komano amalawi lilipo siku limene atazalankhule siku lake ndi limozi azalankhula pa 16 ndikupempheni amalawi nonse kumene muliko mwaona zoopsa zaka izi sikisizi mwaona zimene simunazionepo mwakumana ni mikwingwilima ndiofunika ndithu muteteze voti yanu padakali pano adakayendabetu mmizi umu kumatolera zovotera ndikumakulembani mayina nde ena opeperawo ndikumalandira ma 2000 samalani kwambiri kutero kuti mukati choncho ndiye kuti mwavota komanso inu a opposition inu ndinu makape kwambiri munayenera mupange strategy yanu yamphamvu yonena kuti muteteze voti imene ikubwerayi chifukwa awa nde akonzeka kubera tikunena pano ku, ku, ku, ku headquarters ya polisi kuli kale ati afuna ayike tally centre kumenekoko amanga kale ma ujeni ma ujeni amanga kale ma computer kumeneko ma screen akuluakulu kudikirira kuti azizachita ati monitor zisankho for the first time in the history kuona apolisi akutengapo gawo ndikumafuna kuti azichita monitor zisankho inu ndinu makape kwambiri kuona masalaries anu masalaries omvesa chisoni anthu osauka enu mukamwalira mmakayikidwa mnyumba nyumba nyumba zokuti simungalowe bokosi kukuyikani bokosi lanu lo panja koma muli kakakakaka ni kuphatikizapo ndi ame eh muli kakakaka kumafuna kuti muzisiya kugwira ntchito yanu kumafuna kumachemerera andale kumayikira andale kumbuyo lero li zinthu zakupanani kwambiri mulibe china chilichonse mukuzunzika anthu inuyo so mukuyenera amalawi musamale kwambiri makamaka azipani zosusa kukula mtima kumene mukukula mtimako taonani mmene watulukira nzanu uja profesa arthur peter Mutharika uja pamene paja pakanakhala kuti pali amayi joyce banda pamene paja pakanakhala kuti pali nankhumwa pamene paja pakanakhala kuti pali atupere pamene paja pakanakhala kuti nang- ujeni chihana uja mmene watulukira a, a prophet mbewe nonse a- a- achina ujeni khumbo kachali a- achina Mwenifumbo nonse mukanakhala one block achina Kabambe kodi anthu amenewa akanazikozera motani? Koma ayi ndithu mukukanika anthu inu kuti muwaombole a Malawi mukukanika komatu izizi Mulungu akuona Mulungu wakuona ndipo am sure kunena kuti Mulungu pa 16 pano apanga miracle anthu amene akonzeka ndi zigawenga zawo zokuti azikapita mma ma centre mo azimenya anthu aziki aziyikamo ma vote ovota vota Machine awo amene apangawo kuti ati munthu ukamafuna kuvota ati uzilowesa chala mmachine ncholinga kuti abere. Mulungu achitsitse amene ndimuziwa ine. Ak akukanthani kwambiri agalu inu. Mudziwanso kuti Mulungu ndi wazatheka bwanji. Bon Kalindo the DC. mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from jeza village ta mabuka box 76 mulanje malawi southern africa